onye onye m ihu ọkụ ya kwa mmiri Chacha Igbo kwenu kwezuonu anyị nwere ndị ọbịa mana ọ bụ ụmụ nwanne anyị the person of the chairman of Igbo community

Youth Igbo Community Ogun State. Thank you. Igbo kwenu ekele m unu ndị nwe mmadụ aha m bụ Mrs. Joy Emeje Igbo Community Women Leader
Igbo kwenu aha m bụ Mrs. Chisom Richard Igbo Community Secretary ọtọ maka onye mkpụmkpụ ka m bụ Um, afa m bụ Samuel Chukwudi Fubirwa mụnwa bụ PRO Ọhaneze ndị Igbo Ogun steeti General nakwa na mpakala ahụ bụrụkwa PRO Igbo Community Ogun steeti General so ihe niile na-abụ na pi kwezuenu afa m bụ Barrister Chief Barrister John ọ mụwa bụ president general Igbo community Ogun steeti so daalụnụ
Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu aha m bụ honorable Shirley Solomon Ndubuisi Ukwueze Ọ mụwa bụ the youth leader Igbo community Ogun State. Igbo kwenu. Oyi. Ah, nsogbu adịrọ, ọ ya-adịcha mma. Ọ dịgodu mma sef. A sị ndị kwere ekwe kwere na ọ dịgo mma. Ọ bụrụ oge ọbụla ị na-asị na ọ ga-adị mma, na ọ ga-adị mma, na ọ ga-adị mma.

sokwere n'ihe a na-eme ọ bụrụ nke ahụ echi ma nwanne echi a bịa na-akọrọ anyị akụkọ maka eji ya wee sị okay na all the Igbo community anyị ga-pay ha visit na anyị aformụla main body of Igbo community. Igbo community nọrọ onwe ya, Ọhaneze nọrọ onwe ya. And in this life, anyị nwere freedom of association. Nke ọ bụla masịrị gị, o nwerọ onye a na-amanye amanye. Na ile anya uru ị ya-enweta n'ịdị n'otu ya kpata ihe eji wee daba ya na ya bụ otu. So taa, abịa m kene unu ọfụma maka otu esi wee fụgodu unu aghọtara na unu mere onwe unu organize onweghị mkpọtụ ọ dịghị ka ndị nke ọzọ a dị eje onye a na-ekwuru gbago onye a na-ekwuru gbada and I really commend the able chairman the executive maka ọ dịrọ easy ịchịkọta Igbo onye sịrị na ọ dị easy ịchị mmadụ ya pụtagodu na ofu ọchịchị ya zọọ ka ọ fụ ka o si atọ so chukwu gbaa unu ume chukwu gọzie unu ma gọzie ezinụlọ gọzie akara aka gị ihe ọbụla iji wee maka ya wee bi obodo a ama na ọ bụ Igbo community Ilaro dị anyị nwa na onwe anyị enwego the main body na state and ịma na ihe research anyị mere anyị chọpụta na ihe eji wee register ndị igbo na Abeokuta Igbo community not ọhaneze even the platform SA nọ there is Igbo community not ọhaneze because enwere eh, Arewa enwere non-indigene nwee Arewa nwee Igbo community so ọ bụ na ọwụ ihe ọbụla dị difference dị ya bụ n'ọkwa ndị nọ na ọhaneze nwa nọkwa na Igbo community asị ka anyị werezi ofu iko na-aṅụ mmiri mana ọ bụ na gị na nwanne gị jere nta ọ sị na ụkwụ gị dịka ụkwụ ele ọ sị gị na ụkwụ gị dịka ụkwụ ele nwanne lekwa anya ọfụma maka o nwekwara ike sị na ọ dịka ụkwụ ele ya ewekwere ya gbaa gịnị gbaa okwu wee sị taa anyị bụ ndị executive sịrị ka anyị bịa fụ unu unu sokwara anyị maka na anyị yiri n'ụgbọ amaghị onye ike gwụ ka anyị ncha niile bụrụ n'otu ka anyị ncha niile na-abịakwa meeting o nwee ụbọchị anyị nwere meeting unu sendere anyị ọ bụgodu two people to witness so o nwere ihe ọbụla na-apụta from government amara na Ilaro Igbo community their share will be set down o nwekwu ebe ọzọ anyị ji ka anyị na-agagasị many many place ọ bụrọ sọsọ ebe a because ihe mbido na-afịa ahụ mana o ruo ọ tọba ụtọ e kwobe ekworo so ọ bụrụ na ọ masịrị gị ọ bụrọ na ọ bụ iwu onye ọ masịrị n'obi ilekwa ihe anyị na-eme ma ọ dị gị mma o nweghị ihe eji okwu na ụka eme tigbuo zọgbuo ọ bụrọ ya eji wee ma ndị Igbo Igbo fụrụ onwe ha n'anya na-azụsi ahịa ike bịakwa n'obodo a wee nọkwara na-afụ onwe ha n'anya ịfụnanya ha ka m chọrọ ka ọ gaba merụ na ihe na-ada na Ọhaneze ọ bụrụ ihe ndị Igbo community na-ewu isi afọ nwaanyị ya kpatara anyị ji wee were ụkwụ chọba ya ihe dara mmiri ebe uche a and the executive ihe niile anyị ji wee bịa maka ya taa bụ ka anyị na unu soro na-anọkọ ya bụ meeting ka anyị niile jikọta aka ọnụ kpọzie mamịrị ka ọ gbọọ ụfụfụ maka na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ biko o nwere ihe ọzọ anyị ji maka ya wee bịa nọ iji gosi unu na anyị igbo Ogun State
abịana kwụrụ mana system a chọrọ i-use each unit unu na-emere onwe unu meeting unu o nweghị onye ya abịa tamper with constitution unu constitution Owode dị iche constitution Ilaro dị iche constitution Akute dị iche constitution na Ajegunle Idiroko dị iche then ebe ahụ ya ga many places onye ọna nwere constitution ha ji aga em, eme ndụ ya ọ na-agara ya in their various wards ihe a ji ọchọ otu o si ekwu ebe ọ nọ community Igbo community ka government Ogun mere recognize ma even ma ma atis ma Ilaro here too all these Oba whatever ma Olu Owu dị ka ihe a na-ede dịka Igbo community

ndị ihe a na-akpọkwa ndị non-indigene ndị Igbo ihe a na Igbo community I was in the meeting yesterday in Abeokuta although I have been there I am there kemgbe 2012 which is 10 years ago certain mgbe one Ikeze was president of Igbo community one president of uh, Ohaneze so ndị a na-eje ya ee ọ nwere ihe ndị awụsa mere maka o nwere ụdị mmadụ ịhụ ọwụ na m amaka ibe ya hụ na m ajọka ibe ya hụ na m amaka o nwe ihe ndị awụsa mere mgbe ahụ m nwere onwe masị pesi jụ na na m ahịa jezi ndị awụsa mere dirty na mere settle ya mgbe ha fụrụ ịsa ha na-asị you don reach ten years hapụrụ but it's not up to so five years ago ka m hapụrụ ihe dịkwa ebe ahụ gịnị Igbo community Igbo community a makwa ebe ahụ bụ ndị hausa na ya Arewa ndị south south all these non-indigene ka a na-akpọ ya generally mana zone enwegasị ebe ahụ igbo igbo repeat Igbo community akwụrụgo

na-eburugo moto baa ebe ahụ ee moto dị ebe ahụ so mago ihe m ejighị dịwa worry mgbe a bịaziri ebe ahụ ka eje weta ya ewo idecha ihe idecha ihe ihe wokwu asị ka onye ị fụ ebe i degasịrị ya were echeta ihe ị ya-ekwu ee o wutere gị so mgbe ha rute ebe anyị si ah, newspaper ma newspaper ma document m ji degasị point m ya-ekwu ọ bụ n'ime moto ka ọ dị jobu sị no need nwa na echetara anyị kwue ihe ma na ọ gaghị adị iche because ọ wụ truth so ee eh, two weeks ago A newspaper came, find me, uh, great interview is published. So I will, anyị na-apụkwazi ofu onye dị aja nwere ike zisoro anyị Igbo community Owode emi ebe ahụ dị ahụ copy I spoke there as president general Igbo community of the state for published they find me kọ na ama na ha na-ahụ maka Igbo community shawa president general then from Abeokuta azi anụ mba na onye ahụ na ebe ọ nọ ọ dị far they had to uh, travel come to Owode luckily ọ wụ na atọnị ruo abatago m from court ọ wụrụ ya so udo na ọganihu ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana azụ anwụna this are this uh, Igbo community is not coming to fight Ohaneze uh, we are onye onye sị na ọ wụ ka ọ fight Ohaneze gụpụ m ebe ahụ
kwezuonụ ana m ekele onye ọbụla nọ ebe a afa m bụ Emeka Godswill Nwakpa ana m ekele ndị ọbịa anyị na-asị nnọọ n'aha Jizọs obere ajụjụ m nwa nwere ịjụ dịka otu ha si wee kwuo okwu bụ na okwu ha amaka because na ndị Igbo na-asị na nwanne dị na mba o nwere ihe dịka na nwanne na nwanne pụrụ ụzọ ije meruo ebe ahụ fụta na unu bụ nwanne and unu kwesịrị ndị ahụ eji ofu obi na-eme ihe
Thank you. ọ kọwasịrị ihe a ọfụma ama m ihe ị jụrụ mana ọ bịara gwa ya ya dịka ọ bịara kụzie ya ọzọ ka personal personal mm. thank you actually ọ gwara gị that na is in the structure that is peace and justice and conflict resolution is in the structure and which is a separate body, a separate body. a ga-ewepụta very soon that will be handling such ọ nọ na structure already just like otu anyị price ejegharụ now like moto efu a na-agba agba engine eweta nke a etinye ọ na-cheki ọ na-alụ ọlụ ewetakwa nke ọzọ tinye mana the diagram adịghị so ihe ọ nọzi n'aka na-etinye function niile nke ọma na-aba ebe ọ suppose ịba until engine niile na-abịa bịakọrọ ọnụ itinye ignition start ya ọzọ so ọ ma ndị structure kedu mgbe a formụrụ igbo kọmuniti